Пасэ зэманым щегъэжьауэ лъэпкъ къэс и къэкӏуэнум мыхьэнэ ин ириту телажьэу щытащ. Псом япэ иригъэщыр сабийр арат. Сыту жыпӏэмэ, сабийр цӏыкӏу щӏыкӏэ бгъэдэплъхьэм елъытащ и гъащӏэр адэкӏэ зэриухуэнур, лъэпкъым и къэкӏуэнур зи ӏэмыщӏэ илъхэри къыдэкӏуэтеину щӏэблэращ. Лӏэщӏыгъуэхэри, зэманхэри кӏуатэми, сабийхэм я гъащӏэр зэраухуэнум еджагъэшхуэхэри йогупсыс, адэ-анэхэри йолэжь. Лэжьыгъэ ӏэнатӏэ пэрыт адэ-анэм икъукӏэ сэбэпышхуэ къыхуохъу сабий садыр. Сабийр пщэдджыжьым щигъэжьауэ пщыхьэщхьэ хъухукӏэ, зыхуей хуэзэу сабий садым зэрыщыӏэ къудейр аракъым, атӏэ и узыншагъэр хъумауэ, гъэсэныгъэ лэжьыгъэ драгъэкӏуэкӏауэ, и зыужьыныгъэм, къэухьым хигъэхъуауэ, ныбжьэгъу зэригъэпэщауэ пщыхьэщхьэм и унэ йокӏуэлӏэж. Балигъыпӏэ иува цӏыхум и сабиигъуэр зэригъэкӏуам куэдкӏэ елъытащ ӏэщӏагъэ къыхихми зэрыбгъэдэтынур, и гъащӏэм хэт цӏыхухэми зэрезэгъынур. Ауэ къалэн псори сабий садым и пщэ дэплъхьэн хуейуэ аракъым. Адэ-анэмрэ сабий садым и лэжьакӏуэхэмрэ я къалэныр зыуэ, сабийр арауэ щытын хуейщ. Узыщыгуфӏыкӏ ӏуэхугъуэщ апхуэдэ ӏуэхущӏапӏэ уащрихьэлӏэм деж. Сабий сад езанэ, Остров сокровищ жыхуиӏэм и пщӏантӏэм дэмыхуэу Сабийхэри адэ-анэхэри дэтт, гуфӏэгъуэ пшыхь ирагъэкӏуэкӏт. Уеблэмэ, сабийм и нэгу зезыгъэужьыну джэгуакӏуэхэри куэдт, лъэпкъ шхыныгъуэхэри ӏэнэм хъушэу телът, сабийхэр бгъэдыхьэурэ зрагъэцӏыхуну, ишхкӏэ зыхуэдэр зрагъэщӏэну ӏэмал яӏэу. Гъэщӏэгъуэныр, мы ӏуэхугъуэр сабийхэм папщӏэ гъэхьэзыра пшыхьу зэрыщытыр арат, я нэгу зрагъэужьын папщӏэ зэхаублауэ. А ӏуэхугъуэм иужькӏэ дэри сабий садым и лэжьэкӏэр зыхуэдэр зэдгъэщӏэн папщӏэ ӏуэхущӏапӏэм деблэгъащ. Иджыпсту псори зэхэту садикым Сабий щитӏрэ тхущӏым нэс къекӏуалӏэ къыщӏэкӏынущ махуэ къэс. Ди сабийхэр гу яфӏэфӏу ди садикым къызэрекӏуэлӏэн, мис я адэ-анэхэм къытхуагъанэ, докӏыжри, я адэ-анэхэми я гур псэхуу, сабийхэри дыкӏуэжарэт, псынщӏэу дашэжарэт жаӏэу щымыту, я унэ щыӏэм хуэдэу я адэ-анэхэр Къабгъэдэтым хуэдэу мис апхуэдэ условие яхуэдгъэувыну делэжьуращ. Я узыншагъэр тхъуму, пщэдджыжьым адэ-анэм къашэу къызэрыдатам хуэдэу, узыншэ цӏыкӏу къыгуфӏу дэ адэ-анэм зэреттыжын яужь дитуращ. Сабий садым и унафэщӏ Шыдыгъу Людмилэ илъэс зыбжанэ хъуауэ мы ӏуэхущӏапӏэм и ӏуэху зэригъэфӏэкӏуэным яужь иту мэлажьэ. Людмилэ урихьэлӏэнкӏэ хъунущ, блынхэм сурэт трещӏыхьу, е и ӏэщхьэлъащхьэр дыхьеяуэ, пщафӏэхэм ядэӏэпыкъуу. Арауэ къыщӏэкӏынущ пэш къэс темэ щхьэхуэ иӏэу зехьауэ зэрыщытри къызыхэкӏар. Сафари, псым хэс псэущхьэхэм я дуней, мэзым щӏэс псэущхьэхэр. Сабийхэм зэрафӏэгъэщӏэгъуэныным хуэдэу псори пэшхэр ухуащ, жеӏэ Людмилэ. Унафэщӏымрэ гъэсакӏуэхэмрэ зэдэӏэпыкъурэ елэжьащ а ӏуэхум. Гурэ псэкӏэ уи ӏэщӏагъэр плъагъумэ, псэемыблэжу узыпэрыт ӏуэхум уи къарур хэплъхьэмэ, Ар зылъагъу лэжьакӏуэхэри апхуэдэущ я ӏуэхум зэрыбгъэдыхьэнур, къыхегъэщ Людмилэ. Тыншыгъуэхэр псори къыдэзытыр дэ ди заведующэ Шыдыгъу Людмилэ Анатольевнэ, сыт дыхуейми занщӏыу къытхуищӏу, мис мыпхуэдэ материал дыхуейс жытӏэми къытхуигъэту. Мис мыпхуэдэ программэ тщӏыну дыхуейс жытӏэмэ, къыддиӏыгъыу, мис апхуэдэу дегъэлажьэри, ар ӏейуэ гуфӏэгъуэшхуэщ, мис апхуэдэ нэхъыщхьэр къыщыпщхьэщыту, тыншу лэжьакӏуэм зыхуейр хуищӏу, и лэжьыгъэр дигъэпсынщӏу щылажьэм дей, улэжьэну нэхъри уи гур хохъуэ, уэ узэрылэжьэнымрэ.

Пщӏэрэ?
Нтӏэ. Къызжеӏэ-тӏэ усэ. Сщыгъупща.
Пщыгъупща?
Хъунтӏэ къэпщӏэжым къыджепӏэн. Нтӏэ. Уэ уи цӏэ къызжеӏэ.
Сэлим. Сэлим, сыт уэ нэхъ пфӏэӏэфӏ дыдэу садым уагъэшхыр?
Маннэ кашэ.
Кашэ фӏыуэ плъагъурэ? Кашэ пшхмэ, сыт итӏанэ къэхъунур? Щӏалэшхуэ узыншэу ухъуну инышхуэу? Да.
Уэ ин ухъум хэт узэрылэжьэнур? Военнэ сытым узэшчазу? Хэт пхъумэныр? Мамэ, папэ, ди хэкур.
Папэ, дадэ, сын, дадэ. Дэри дыпхъумэну?

Сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи ӏуэхущӏапӏэр сабий кърашэлӏэнухэм хуэмыхьэзыру идэнукъым. Гумызагъэщ, жаӏэ Людмилэ и лэжьакӏуэхэм.
Сабийхэм и ӏуэху зэрыхъунум хуэдэу яужь дитщ. Нэхъыщхьэ къыдоӏэпыкъур, адэ-анэхэри къыдоӏэпыкъу, зыкъытхущӏагъакъуэ, ишхынкӏи, сыткӏи псори арэзыу, тэрэзыу, псори зэрыхъунум хуэдэу зыкъыдогъэкӏыр. Садикыр зыхуеӏами, сыткӏи Сэ къесхьэлӏэу, къесшалӏэу, апхуэдэу сэ си къалэныр аращ. ӏэмал зэриӏэкӏэ ныкъусэгъэныгъэ хэмыту ди лэжьыгъэр идогъэкӏуэкӏыр, къэхъу ӏами къакӏуэ ӏами занщӏэу псори исполнять дощӏ. Зыри нобэкӏэ ауэду ныкъусаныгъэ диӏэкъым, гъэмахуэ кӏыхьым псори ремонт тщӏащ, псори зыхуей хуэдгъэзащ. Сабийхэр къызэрекӏуэлӏэнум хуэдэу, адэ-анэр арэзы зэрыхъунум хуэдэу псори зыхуей хуэдгъэзащ нобэ къыздэсым. Группэ дапщэ нобэ щыӏэр? Пщыкӏуз щыӏэщ, группэ пщыкӏуз. Псори ремонт тщӏахэщ? Псори ремонт, эстетический ремонт жыхуиӏэм хуэдэ тщӏащ, псори зыхуей хуэдгъэзащ, яшхынкӏи сыткӏи сабийхэм дыхуэсакъщ. Гу лъетэр, кӏэлъоплъ нэхъыщхьэр, зыхуеӏами сытми занщӏэу псори къегъуэтыр, кърешалӏэр, ӏэмал зэриӏэкӏэ псори зыхуей хуегъазэ. Нобэкӏэ сабий садым гуп пщыкӏуз щыӏэщ,

Мис мы программэщӏэм дауэ сабийхэр пэлъэщрэ?
Программэщӏэр сабийхэм нэхъ езыхэм я дежкӏэ нэхъ тыншщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, сабийхэр къыщыщӏыхьам дежкӏэмэ, фэ феджэн хуейщ жытӏэу жетӏэ. Езыхэм заплыхь джэгуну кърагъажьэри, абыкӏэ джэгуну хуейуэ, абыкӏэ джэгуу фӏэкӏа имыщӏу къызэридгъажьэр мис апхуэдэущ занятиехэри. Ар къехьэлъэкӏщ, нэхъ яфӏэфӏщ. Сабий дапщэ нобэ уэ уи группэм хэтыр, Кристинэ? Нобэ тӏощӏрэ зы сиӏэщ. Иджыри тӏу къысхуэкӏуэжын хуейуэ, дожьэ жагъуэм деймэ. Езы сабийхэм я хьэлкӏэ дауэ зэгурыӏуэхэрэ? Сабийхэм я хьэл хьэтхьэ зэмыщхь хэт нэхъ щэхущ, хэт нэхъ къижыхьыну ифӏэфӏщ. Ауэ псори зэмыщхьмэ хэт апхуэдэу зэхэтхьэщ. Псори уже нэхъ ин хъуахьэщи, псори зэныбжьэгъухэщ, псори фӏыуэ зэролъагъухэр. Зым зыр къыщхьэщож, зыми зыми жагъуэ ирагъэщӏынукъым.

Группэхэм фынакӏуэу фынеплъ хъунущ, флъэгъуауэ къыщӏэкӏынщ. Псори фӏы дыдэу, псори фӏы дыдэу дызэрылэжьэн материалы диӏэщ. Интерактивнэ доска хуэдэ куэдхэм яӏэкъым дэ диӏэхэм хуэдэ дызэрылэжьэн. Сабийхэм я дежкӏэ нэхъ тыншу, нэхъ хуиту ящӏэн хуейри едгъэлъэгъуэфынущ. Ди дежкӏи нэхъ тынш, сабийхэм дежкӏи нэхъ тынш апхуэдэу.
Яӏэщ и ӏэпкълъэпкъ цӏыкӏухэр жану къыщыхъун спортзал хуитышхуи, хьэпшып зыхуеину псомкӏи къызэгъэпэщауэ. Апхуэдэуи махуэшхуэ яублэхэр щрагъэкӏуэкӏ пэшышхуи яӏэщ. Сабийм ерыскъы ӏэфӏ витаминкӏэ зыхуей хуэгъэзауэ егъэшхыным мыхьэнэшхуэ иӏэщ и узыншагъэмкӏэ. Абы сабий садым и дохутырыр, и пщафӏэхэр, и нэхъыщхьэр йолэжь. Ди менюр фӏы дыдэу зыхагъэувэ врачым зыхегъэувэ. Мыдрей сабийхэм я фӏэфӏкӏэ зэщӏэрэ шхыныгъуэ нэхъ ягу дыхьэкӏэ ахэр нэхъыфӏу хэвгъэхьэрэ фи менюм? Сабийхэм езыхэм я желание жыхуаӏэри хыдогъэхьэ, зыхуейуэ хъуари яхудощӏ, зыхуеяри ядогъэшххьэ.
Мыкӏэ витамин сыт фэ езым зыгуэрхэр?
Витаминхэри псори хыдолъхьэ, псори дощӏхьэ. Пхъэщхьэмыщхьэ свежым къыщӏэвыкӏа компотхэр махуэ къэсхункӏэ ядот, сухофрукткӏэ дощӏри ядотхьэ, сэ сщӏэрэ. Зелень хэлъу псори ядотхьэ, свежу псори лыхэкӏ махуэ къэмыну идогъэшх. Фэ езым зеленьхэр къэвгъэкӏыж, си гугъэщ, ара? Зеленьхэри къыдогъэкӏыж, псори дэ ди садикым дэтщ.
Къыщынэмыщӏауэ сабий садым щыӏэщ сабийхэм ядэлажьэ ӏэщӏагъэлӏ зэхуэмыдэхэр. Сэ си дейкӏэ къапщтэмэ, психологическэ и группэ сиӏэщ, разгрузкэ ящӏыну, сэ ауэдэ гуп зыхузошэсри, тхьэмахуэм и кӏуэцӏым щэ дызэхуосри, актовый залым щыдогъэкӏуэкӏ, психологический разгрузкэ жыхуиӏэ, сабийхэр джэгуу, ковёрым деж щысу, щхьэж, и гум илъыр къигъэлъагъуу, зыр зым щымыукӏыту, я гукъеуэ яӏэми жаӏэфу, гуфӏэгъуэ яӏэми абдей щыжраӏэфу мис апхуэдэ зэхуэсхэр идощӏри, ӏейуэ арэзыуэ иджыри къэкӏуэну хуейхэу мис апхуэдэу зэбгрокӏыжхэ.
Абы сабий псори къепшэлӏэфрэ хьэмэ нэхъ зи хьэл нэхъ гугъу цӏыху сабийхэр а къепшалӏэр? Хуейр нокӏуэ, сэри сыкӏуэнущ жызыӏэрауэ, сэ нэхъ егъэщӏауэ сэ къыхэсшыр нэхъ тӏэкӏу, мо и хьэлкӏэ тӏэкӏу нэхъ псынщӏэу, тӏэкӏу нэхъ дэӏэпыкъун хуейуэ, и адэ-анэмкӏи дадэӏэпыкъуу, садикымкӏи дадэӏэпыкъуу, и егъэджэнкӏи и гъэсэныгъэкӏи нэхъыфӏ зэрыхъунум теухуауэ. Мис апхуэдэу гу зылъыстэ сабийхэр мис ахэр нэхъыбэу къыхызош. Ауэ зэхэдз диӏэкъым, мыр нэхъыфӏти, мыр нэхъ ӏейти, псори зэгъусэу зэрызэхуэтшэсыр.
Иджыпсту сабийм егъэджэныгъэм, гъэсэныгъэм теухуа къэрал программэ хэха щыӏэщ. Урысыбзэкӏэ жыпӏэмэ, федеральный государственный образовательный стандарт жиӏэу. А программэм и къалэн нэхъыщхьэр

Адыгэбзэращи, ари а джэгум мис апхуэдэ сабийхэм ядогъащӏэ. Зи адэ-анэ хуэщӏаи, зи ӏуэху нэхъ хуэмыхъу унагъуэхэм къыхэкӏа сабийуэ къэралым исыр къызэщӏеубыдэ а программэм. Сабийм и зэфӏэкӏым зэрыхигъэхъуар пӏалъэ-пӏалъэкӏэ егъэджакӏуэхэм, гъэсакӏуэхэм къапщытэ. Гъэсакӏуэр сабийхэм зэрыдэлэжьэнур нэхъ пасэу, занятие жыхуэтӏэхэр зэрырагъэкӏуэкӏыкӏэу щытам хуэдэкъым. Атӏэ езы сабийм, джэгукӏэрэ ӏуэхум хэшауэ, щӏэныгъэр бгъэдэлъхьэныр нэхъапэщ. Ар псори зытеухуэжар сабиигъуэр гъэщӏэгъуэну, гъэнщӏауэ щытын папщӏэщ. Апхуэдэуи, Мы программэм увыпӏэ ин щеубыд адэ-анэмрэ сабий садэмрэ я зэдэлэжьэкӏэм. Къалэну сиӏэр мис мы цӏыкӏунитӏэ къэкӏуа илъэсищ хъуу къэтщтахэращ, адаптационный период жыхуиӏэр йокӏуэкӏ иджыпстукӏи, а сабийхэм дадэлажьэурэ. Сабийхэр мыгъыу, ядэ-янэр ягу къэмыкӏыжу садикым я гур щагъэтӏылъу кӏуэжыну хуэмейуэ мис апхуэдэ настрой етту дадэлажьэуращ. Псори джэгукӏэщ къазэредгъащӏэр. Дадэджэгурэ занятиехэри, программэри псори дыджэгурэ. дахэтуращи, тыншу зэфӏэкӏауэ и кӏэм дынэсауэ къысщохъу адаптационный периодыр, апхуэдэ сабий емысу, гугъу ехьу, гъыуэ апхуэдэ къыхэкӏа жыфӏыкӏэ и группитӏ диӏэщ иджыпсту илъэсищ хъууэ. Цӏыкӏу псори тэмэмщ, мис зэрыплъагъущи, сабийхэр мэгуфӏэ, мэджэгу, пщыхьэщхьэм яшэжыну къакӏуэмэ, яхудэмыкӏыжу гъуэгыу дашыж сабийхэри диӏэщ. Зи лэжьыгъэр фӏыуэ зылъагъу цӏыхур зэи къэувыӏэнукъым къалэн къыхуагъэувхэр зэфӏихын къудейкӏэ, атӏэ и лэжьыгъэр зэригъэфӏэкӏуэн, бгъэдыхьэкӏэщӏэхэр къигупсысу и ӏэнатӏэм зэрыпэрытын яужь итынущ. Апхуэдэщ Шыдыгъу Людмилэ. Къыщынэмыщӏауэ, ӏуэхущӏапӏэм и унафэщӏыр яужь итщ адэ-анэхэм ядэӏэпыкъуну, зи ӏуэху хуэмыщӏа унагъуэхэм къыхэкӏа сабийхэм гулъытэ лей яхуещӏ. Апхуэдэ ӏуэху бгъэдыхьэкӏэ зылъагъу гъэсакӏуэхэри, лэжьакӏуэхэри, унафэщӏым кърихьэжьэ дэтхэнэ ӏуэхури дауикӏ даӏыгъ. Зэкъуэту щӏэблэм хуэсакъыу я къалэн ягъэзащӏэ. Сыт уи цӏэ уэ цӏыкӏум? Мухьэмэд. Мухьэмэд, сыту цӏэ дахэ. Мы уи щхьэцыр хэт моду дахэ ӏей пхуэзыщӏа?